Alihamdulila sigi min y'an se yan su in na o de ye an balimakɛ an n'an jɛɲɔgɔn alihamdulila ala subahana wa taala y'an garisɛgɛ den an b'a ɲini ala fɛ yann'an ka don laseliw ni hakilinajigin na an b'a fɔ ala ka den balo k'a nakan diya ka barika don a la yarabi ala ka a kɛ kalanden ye an ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn dɔn ala ko sira fɛ an ma ɲɔgɔn dɔn foyi sira fɛ ni ala ko tɛ yarabi an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ halisa ala k'an fatu a kan k'an kunu ka fa diinɛ kɔnɔ ni ala subahana wa taala ye nin ɲɔgɔn hɛrɛ k'i ye a maa bɛ maaw la maa minnu ka dɔgɔn minnu b'a la u bɛ t'u ta kɛ diɲɛ ko wɛrɛw ye mais silamɛ minnu kususan kɛrɛkɛrɛ ma kalanden minnu sera k'a dɔn k'a fɔ ala de ye nin hɛrɛ in kɛ ye maa dɔw bɛ miliyɔn tiɲɛ u tɛ nin hɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu ye a dɔn k'a fɔ ala de ye a kɛ ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan u ka na ala ko suma a kɛnɛ kan ka caya surtout kalandenw alahu subahana wa taala de y'a yira a ko la in shakartum la azidannakum n'a ye n barika da ko n bɛ dɔ fara a ka hɛrɛ kan n b'a jidi alihamdulila n'an bɔra yen kalandenw kabini aw sigira kumakan o kumakan b'aw da la o bɛɛ de ye kalimatu shahada ye n'o ye la ilaha illallah ye an tɛ sɛgɛn an tɛ saliya a fɔli la ale kalima min filɛ nin ye an karamɔgɔw y'a to an bolo k'a di an ma walahi a ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen kan a ka fisa ni sanu ye a ka fisa ni wariw ye ka sabu kɛ kira alayhi salatu wasalam an y'a yira a ye san tan de kɛ makan a b'a la ka kafiriw wele k'a fɔ qulu la ilaha illallahu tuflihu a y'a fɔ la ilaha illallahu n'o kɛra a bɛ niyɔrɔba de sɔrɔ kira ye san tan de kɛ a ma seli ɲɛf'u ɲɛna a ma sun ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ a ye nin jaka bɔ a ye nin kɛ o y'a sɔrɔ nafolo caman dun bɛ makankaw bolo mais a ye san tan min kɛ kuma foyi t'a da la a y'a fɔ la ilaha illallah n'o kɛra a bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a bɛ niyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ na a bɛ niyɔrɔ sɔrɔ alikiyama jɔn don niyɔrɔ sɔrɔ ka ca n'i ko la ilaha illallah waati waati ala bɛ a niyɔrɔ n'a hɛrɛ d'i ma ka sababu kɛ n'an donna kuranɛ senima in kɔnɔ an y'a yira an ka tarika min filɛ nin ye kunfɛ kumaw tɛ an ka karamɔgɔw u ye a balansi sigi alalkitaabi wa sunnati

ni la ilaha illallah wele ko kumakan senima de ko kumakan senima misaliya a bɛ n'a fɔ yiri senima yiri min ni a den ka di a suma ka di wa fɛnɛ o yiri in asuluha sabitun wa faruha fi samai o yiri in a lasili a bɛ fo dugukolo duguma a yiri a lili ka kɛnɛ a tɛ yuguyugu wa fɛnɛ a bolo o bɛ fo sanfɛ n'i ye la ilaha illallah minɛ i bɛ ala subhanahu wa taala sɔrɔ nɔgɔya ma sabula an y'a yira ale de ye ismu lazam bɛɛ lajɛlen fa n'a ba ye n'i ye la ilaha illallah minɛ dɔrɔn i bɛ ala sɔrɔ ala tɔgɔ bɛɛ lajɛlen santiri de ye la ilaha illallah ye a bɛɛ lajɛlen bolo de la nin o nin o nin o tɔw de ye ka jateminɛ an'u ka sɛgɛsɛgɛli ye dɔw dɔw fara kan ka yɛlɛma cogo dɔ k'a la sinɔn a bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ la ilaha illallah de la o min b'anw da la su fara tile kan a y'a yira o lasili a lasili bɛ duguma mɛ a bolofara bɛ fo sanfɛ ala fɛ yen a ko tuuti kula kula hinin bi idini rabiha a b'a den yiri min bɛ yen a bɛ sɔrɔ tilema fɛ a bɛ sɔrɔ samiya fɛ a mɛmu moman waati waati n'i taara i bɛ taa yiri in sɔrɔ yen i b'a den sɔrɔ k'a fɔ nin ye samiya ye samiya sera yiriden dɔw bɛ yen n'i k'i b'olu ɲini samiya fɛ i bɛ yaala ka dɛsɛ i t'u sɔrɔ yiriden dɔw bɛ yen n'i k'i b'olu ɲini tilema fɛ i bɛ yaala fo ka sɛgɛn i tɛna olu sɔrɔ mɛ alahu subhanahu wa taala y'a yira k'a fɔ kalima ye yiri min ye a b'a den di an'a suma di waati waati k'a fɔ ko tile bɛ bɔ a kɔrɔ ayi o tɛ a b'a nɛɛma d'i ma waati waati n'i ye la ilaha illallah fɔ waati waati i b'a hɛrɛ sɔrɔ surutu kalanden minnu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan majilisiw la ka la ilaha illallah k'a fɔ k'a caya o de kosɔn hadisa dɔw bɛ na la k'a fɔ n'i ko la ilaha illallah ko n'i ye diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bila balansi kelen na ka kalima bila balansi kelen na o kalima bɛ giriya ka tɛmɛ a kan o hadisa in o ye nabilayi musa kumakan min tɛmɛna ni daliba masa cɛ ka sabu kɛ don min na musa bɛ ka ala wele Allahumma allimni kalimatan aw allimni shay'an ad'uka biha ala n b'a ɲini i fɛ i ka fɛn dɔnniya dɔ di ne ma ne b'i wele ni fɛn min ye fɛn min n'o baraji ka bon wa n'o ka fisa n'o kɔrɔtalen don alahu subahana wataala ko musa ma ko taa fɔ la ilaha illallah nabila musa ko a ala ne bɛ nin fɔ cogo di k'a sɔrɔla danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nin dɔn ka ban i ka danfɛnw bɛ k'i bato ni ye su fara tile kan ala ko musa ma segin i ka taa fɔ ka musa to yidala la ala subahana wa taala sɔrɔ ka n'i kanto ko musa fɛn tɛ ne bolo ne bɛna min d'i ma min ka fisa ka tɛmɛ la ilaha illallah kan donc o b'a yira kalandenya hɛrɛ foyi tɛ ala subahana wa taala bolo ka tɛmɛ a kan an karamɔgɔw u y'o de d'an ma an k'an jija o kan an k'an cɛsiri an k'a fɔ su fara tile kan donc hakilinajigin kun y'o de ye k'a yira kasira min dakun an bɛ kasiradalaw fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada kasiraw dakun kɔrɔw de b'a la zikiriw bɛ min bɛ to ka fɔ a senkɔrɔ o b'a diya mais ko in kun bɛɛ lajɛlen de ye la ilaha illallah ye wa kasira ninnu fɛnɛ de bɛ yen ka la ilaha illallah k'a kɔrɔ fɔ an ɲɛna mais kuma dɔ la i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ kasira ninnu u t'a kɔrɔ dɔn ka sabu kɛ a sɛbɛnnen bɛ kan wɛrɛw la donc kɛlen u bɛɛ lajɛlen de e, e, e, dalajɛlen don k'a yira ka la ilaha illallah nafa fɔ kalandenw ɲɛna pour que an bɛ se k'a faamuya cogo min na an bɛ se k'a minɛ ni ba ye cogo min na an y'a yira an karamɔgɔ sɛkina amada hamawula a ka la ilaha illallah di waati a ma n'o y'a ka ismillahil a'zam ye n'o ye kutubuya in ye karamɔgɔ y'a yira an na a tun bɛ la ilaha illallah nati siɲɛ ba bi wolonfila su kɔnɔ ka salatul fatihi tugu o la waa tan ani fila donc a bɛ nin baaraba min kɛ dɔw de nana ka n'u kanto ko nin tɛ se ka kɛ fiyewu ko yalima i b'a kɛ ni walijuya gindo de kɔnɔ wa a ko ayi la ale t'a kɛ walijuya gindo kɔnɔ dɛ ni min ni farisogo min bɛ adamaden na ale b'a kɛ n'o de ye donc o b'a yira an na k'a fɔ saliya de b'an na cɛsiri de t'an na an karamɔgɔ ye min kɛ la ilaha illallah ba bi wolonfila su o su a tun b'o nati a ko k'a tɛna n'a ye walijuya kɔnɔ fiyewu a bɛna n'a ye ni ni ni farisogo min bɛ adamadenw na a bɛna n'a ye n'o siga de ye donc n'i ye la ilaha illallah fɔ siɲɛ kelen an y'a yira k'a fɔ a baraji ka bon a siɲɛ kelen pewu ko larisi bɛ yiriyiri de a bɛ yigiyigi n'a yigiyigira daliba masa b'i kanto larisi ma ko a kɛra cogo di alors que larisi de ka bon ni alahu subhanahu wa taala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen dɔw ko n'i ye diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ gabakurunden kelen ye k'a bila kurusiw kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ i ye gabakurun kisɛ dɔ de ta ka taa fili kungokolon ba la kungokolon fantan ba ta o kɔni o tɛ pilasi foyi de ta o la donc o bɛɛ lajɛlen farilen ɲɔgɔn kan diɲɛ n'a kɔnɔna minɛnw bɛɛ lajɛlen ani kurusiw bɛɛ lajɛlen n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bila larisi kɔnɔ o fana bɛ i n'a fɔ i ye gabakurun kelen de fili kungokolon kɔnɔ donc larisi de ka bon ni alahu subahana wa taala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o de kosɔn ala bɛna n'a ye waati bɛɛ istawa ala larisi istawa ala larisi ala damakɛɲɛna larisi kan donc dɔw de ma se ka nin kuma faamuya a tɛ i n'a fɔ alahu subahana wa taala sigilen don i n'a fɔ an bɛ sigi cogo min na sɛzi kan ayi ala ye larisi a n'a bonya min yira k'a fɔ a ka bon ni danfɛn bɛɛ ala y'a yira o n'a ka bonya bɛɛ a n'a ka belebelebaya bɛɛ larisi bɛ ale ka mara de kɔnɔ donc o la ne larisiba in yigiyigira n'ala ko k'a ka mada a b'a fɔ ko la ko n tɛ mada fiyewu alahu subahana wa taala fo minnu ye nin kalima in fɔ nin la ilaha illallahu fɔ f'i ka yafa a fɔbaa kelenkelenna bɛɛ lajɛlen de ma Alahu subhanahu wa taala bɛ sɔn ka lusini di malikaw ma a ye kɛ seere ye fɛn o fɛn la ilaha illallahu fɔ siɲɛ kelen pewu n yafara bɛɛ lajɛlen ma n y'a bɛɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma na kira ka hadisa senuman dɔ bɛ yen yarabi ala k'o k'an ye kira ka hadisa senuman dɔ bɛ yen a b'a yira

fɛn min kɛra a tɛmɛna filu madi bɛ yen filu mudari bɛ yen filu la'amuru bɛ yen n'i ko nin kɛra ka ban nin bɛ ka kɛ sisan nin bɛna na kɛ donc nin saba de ye waatiw ye fɛn min tɛmɛna min bɛ sisan min bɛna kɛ donc kira ko a k'a fɔ o tigilamɔgɔ a donna alijinɛ kɔnɔ yarabi an b'a ɲini alahu subahana wa taala fɛ ala k'an ka kuma laban k'a ye donc alihamudulila ee komi an bɛ bi juma su de la juma su kira alayhi salatu wasalam a y'a yira an na an ka salatu kɛ ale kan ka caya hakilinajigin don an k'an jija salatu la surtout juma su juma su i se o se mana kɛ salatu salatu i k'i jija k'a kɛ k'a caya an karamɔgɔ ninnu u y'an ka tarika in sigi nin fɛn saba de kan istighfaru wasalatu ala nabi wa haylala n'o ye astafurula ye ani ka soli ala kira kan ani hayilala n'o de ye la ilaha illallah ye donc tarika in sigilen bɛ nin de kan istighfaru fɔ kun k'a daminɛ yanni i ka don wurudi la i ka jurumu i ye jurumu misɛnnin minnu kɛ walima i ye kumaba minnu kɛ astafurula b'olu yafa salatu i bɛ don ala kira alayhi salatu wasalam ka da fɛ sabula i tɛ ala sɔrɔ fiyewu f'i ka tɛmɛ sababu ɲuman de fɛ f'i ka tɛmɛ ala kira alayhi salatu wasalam ani sherifuw ka bulonda de fɛ n'i donna olu ka bulonda la waati min na i bɛ sɔrɔ ka alahu subhanahu wa taala i bɛ don ala ka so kɔnɔ sinon n'o tɛ n'i donna ni bulonda o bulonda ye ala k'ale mago t'o bulonda la ma dama n'i ma tɛmɛ kira ni sherifuw ka bulonda fɛ donc o de ye salatu ye

ala ka donda ye jumɛn o de ye ala kira ka donda ye sheikhna mawla ahmada hamahullah ale de ye anw ka wasila ye k'an di ala kira ma sheikhna de ye sababu ɲuman ye n'i ye sheikhna sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ i ye kira alayhi salatu wasalam de sɔrɔ n'i ye ala kira sɔrɔ dɔrɔn o y'i donni alahu subhanahu wa taala ka chambre kɔnɔ ala ka salon kɔrɔ donc n'i y'a mɛn sababu ye lagosi k'a fɔ ne kelen bɛ se ka ala bato n bɛ ɲɛsin alahu subhanahu wa taala ma ka ala bato ka sɔrɔ n ma tɛmɛ sababu fɛ an b'a fɔ nkalon b'i da nkalon b'i da hali ji n'i bɛna a bɔ kɔlɔn kɔnɔ labuda i bɛ juru ni jurufilen de ɲini k'a don kɔlɔn kɔnɔ ka sɔrɔ ka ji bɔ sinon n'o tɛ i tɛ ji sɔrɔ fiyewu n'i bɛ taa dugu la i bɛ taa sira de fɛ pour que i ka se ka nin dugu in sɔrɔ sinon n'o tɛ i tɛ o dugu in sɔrɔ fiyewu k'a fɔ ne bɛ taa nin dugu in na mais n tɛ taa ni sira si ye o kɔni o ye nkalon de ye o ye muhalu de ye donc n'an b'a fɛ ka ala sɔrɔ an ka tɛmɛ an ka sɛku ninnu ka sira fɛ u b'an lase ala kira ma alayhi salatu wasalam n'u y'an lase ala kira ma ala kira bɛ sɔrɔ k'an di ala ma donc a y'a yira salatu nafa min b'a la

an dankun de ye alahu subhanahu wa taala batoli ye ala ma foyi ɲini an fɛ an k'ale bato kɔ a ko tɔ o b'ale yɛrɛ ala bolo donc mais ala m'a fɔ an ka baara ale yɛrɛ alahu subhanahu wa taala bɛ baara si kɛ a m'a fɔ ale bɛ seli a m'a fɔ a bɛ sun a m'a fɔ a bɛ jaka bɔ ala ko baara kelen pewu min b'ale la o de ye ale ni a ka mɛlɛkɛw waati bɛɛ olu b'a la ka seli ala kira de kan waati waati u t'a dabila yusalluna u b'a la k'a kɛ de waati waati n'a fɔra inna allaha wa malaikatahu sallu u selila ala kira kan ka ban mais ala m'o fɔ ten n'a fɔra u selila kan ka ban o kɔrɔ de u selila kan dɔrɔn u y'a tigɛ u y'a jɔ ala dun ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ la ka seli ala kira kan waati bɛɛ donc baara kelen pewu min bɛ alahu subhanahu wa taala la o de ye alahuma sɔli ye o de ye salatu ye toujours o de ye salatu ye maa dun n'i y'a dɛmɛ i ka baara la hali e yɛrɛ n'i bɛ baara min na ni dɔ nana ka n'i dɛmɛ i ka baara la i k'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ ko bɛ diya ye a bɛ diya ye kosɛbɛ a bɛ diya ye donc n'an ye Alahu subahana wa taala dɛmɛ a ka baara la n'o ye salatu ye ka sɔli Ala kira kan ka caya walahi an ko bɛ diya Ala ye an bɛ Alahu subahana wa taala ka walijuya sɔrɔ Ala ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ k'a kɛ waati bɛɛ ko aw min dalen bɛ Ala la aw min dalen bɛ alikiyama ko la aw minnu dalen bɛ sa ka kunun na ni aw ye jɔn limaniyalenw ye a y'a jija a fana ka sɔli ala kira kan waati bɛɛ lajɛlen donc o de kosɔn an ka karamɔgɔ ninnu u ye alahuma sɔli ta k'a bila an ka wurudi ninnu cɛma sabula ala kira ko a ma a ka hadisa kurusi la a ko don dɔ la

a nisɔn ka di sabaw y'a ɲininka ko a kɛra cogo di nin a ko aw m'a ye ko jibirila de nana ne ma ko ala y'a ci ka na ko i ka na i ka mantonw lanisɔndiya ko maa o maa n'i sɔlila ne kan siɲɛ kelen n'o ye ne ala kira ye siɲɛ kelen ala n'a ka mɛlɛkɛbaw u bɛ seli i kan siɲɛ tan siɲɛ kelen pewu ala n'a ka mɛlɛkɛw u bɛ seli i kan ala n'a ka mɛlɛkɛw ka seli ye jumɛn ye o de ye lil istighfaru li abdi ka isti ka yafa ɲini ala fɛ ala i ka yafa i ka nin jɔn karisa ma ala i ka hɛrɛ kɛ i ka hinɛ ni nin jɔn masinɛ na donc n'i ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim n'i sɔlila ala kira kan siɲɛ kelen pewu mɛlɛkɛw ni ala yɛrɛ bɛ ala deli ala ka yafa i ma ala ka hinɛ suuru i kan nin de ye salatu nafa dɔ ye salatu nafa dɔ fana ye mun ye kira alayhi salatu wasalam a ko maa minnu bɛ aw la min ka surun ne ala kira la alijinɛ kɔnɔ o de ye minnu bɛ salatu kɛ ne kan ka caya o de ye ne ka maa surunyalen ye alijinɛ kɔnɔ yani an bɛ se k'a faamuya ne sigiɲɔgɔn alijinɛ kɔnɔ o de ye salatukɛbaaw ye sabula hadisa dɔ nana ko maa o maa n'i bɛ sɔli ale ala kira kan ma min ahadin yusalli alayya hatta arudda lahi ruhi fa arudda alayhi salam ko a ma wuli jɔn si la n'o bɛ sɔli ne ala kira kan fo alahu subhanahu wa taala ka ne ni segin n ma n ka tila ka o tigilamɔgɔ ka seli an'a ka salamu o kɔsegin o tigilamɔgɔ ye u sɔrɔla k'i kanto ko alakira k'o bɛ se ka kɛ cogo di o y'a sɔrɔla e fatura minnu tɛ alakira ko faamuya olu de b'a fɔ ko alakira fatura sinɔn an b'a fɔ alakira alayhi salatu wasalam a suma yɛlɛmana de alakira b'an cɛla waati bɛɛ lajɛlen o de kosɔn an ka hadara fini ninnu n'an nana ka na an ka fini jɛma ninnu da depuis n'a y'a daminɛ dɔrɔn kira ni Cheikh Ahmad Tijan ni Cheikh Ahmada Hamawula u bɛna sigi a kan olu tɛ se k'o faamuya u tɛ se k'a ye tubabuw de nana ka n'o yira an na i ni maa min tɛ mɔni kelen na a tɛ jamana kelen na nin bɛ fo Amérique nin bɛ fo France nin bɛ Chine e sigilen bɛ i nɔ na yan n'i donna whatsapp kɔnɔ an bɛna a ye fɛn dɔ bɛ telefɔni na ko appel vidéo i bɛ sin k'a bila appel vidéo la dɔrɔn a sigilen an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ baro kɛ fo diɲɛ dan o minnu ye kafiriw ye olu sera k'o kɛ walahi alahu subhanahu wa taala tɛ dɛsɛ k'o k'a ka jɔn ɲumanw ye donc anw kun dalen b'o la ka kɔn yanni tubabuw ka nin réseau ninnu ka na mais minnu dalen tɛ ko la a filɛ k'a yira olu de la n'a y'u diya u ka da la n'a m'u diya u k'a to yen mais an ka karamɔgɔ ye minnu fɔ an ɲɛna kunfɛ kumaw tɛ u ka kuma bɛɛ lajɛlen bɛ dalilu de la donc kira ko n'i selila ale kan waati bɛɛ ala b'ale segin a ma a ni segin a ma ale bɛ salamu segin ma u kɛlen k'a ɲininka a kira ko ayi ko e u ko kira o b'a sɔrɔ e fatura kira ko ko alahu subhanahu wa taala ye bɔgɔ haramu a haramuya bɔgɔ kan dugukolo bɔgɔ kan a ka nabi ɲumanw farisogo dun inna la harama ala la ardi akla lahamil anbiya ala ye a haramuya dugukolo kan a ka nabi ɲumanw farisogo o sogo dunni o kɛra haramu ye dugukolo kan donc i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u su bɛ toli donc ni banni kɛra depuis tile damadɔ maaw bɛ commencer ka yɛlɛma komi o kow tɛ kɛ nabi ɲumanw na o tɛ kɛ nabi ɲumanw na cogo min na wa o tɛ kɛ alahu subhanahu wa taala ka jɔn senimaw na wa o tɛ kɛ tarikha dunke la o tɛ kɛ la ilaha illallah mɔgɔ la wa o tɛ kɛ salatutigi la fiyewu maa minnu bɛ seli ala kira kan ka caya dugukolo dunni k'olu farisogo dun o ye nkalon ye n'a fɔra o gɔlɛ hali a ma mɛn an y'a mɛn wa a yebagaw fana de y'a fɔ an ɲɛna an karamɔgɔ layi yɛrɛ min dalen bɛ Abobo PK dix-huit o ta kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna Abidjan dugukolo kɔnɔ wa o b'o cogo la fɛn fɛn de ye wuriditigi ye i b'o cogo de la sabula n'i ka wuridi heure sera dɔrɔn k'i to kaburu kɔnɔ alahu subhanahu wa taala bɛ mɛlɛkɛw de lawuli ka u sigi o ye mɛlɛkɛw de law a fɔ a bɛ a bɛ ci bila mɛlɛkɛw ma u bɛ n'i lawuli k'i sigi i b'i ka kalan kɛ i bɛ nisɔndiya sabula a yira k'a fɔ ni maa ma n'i bɛ eh, tabaraka suran kalan su o su k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ tɛ ɲɛnafin a ka kaburu kɔnɔ donc la ilaha ilala fɔba maa minnu bɛ la ilaha ilala fɔ waati waati ka sɔli ala kira kan waati waati n'o heure sera dɔrɔn o ɲɛnafin tɛ minɛ fiyewu tataresi tigi y'o de fɔ an ɲɛna a ko aleyika bihada shekhi a b'i ma i ka nin shekhu minɛ i k'a minɛ ni sɛbɛ la yafutuka fi ramsi nin karamɔgɔ min filɛ nin ye walayi i tɛ fɔ a kɔ kaburu dingɛ kɔnɔ fiyewu n'o ye nin an ka nin shekhu in ye ko shekhna amadu hamawula n'i y'a minɛ i sɛbɛ ma ko kaburu kɔnɔ i tɛ fɔ a kɔ o b'a sɔrɔla jawiliko dama dama de kɛlen bɛ kaburu kɔnɔna na hali kiyama jɔ don ko walahi i tɛ fɔ a kɔ i bɛ taa sɔrɔ yen donc alihamudulila an bɛ tɛmɛ salatu nafa fɛ salatu nafa n'an k'an bɛna fɔ a tɛ fɔ ka ban komi su ye dɔ kɛ mais a la kunba ye min ye don dɔ la cɛ dɔ bɛ yen kira ka waati la a tɔgɔ ko ubey bun kaab ubey bun kaab ale kun ye kira ka sahaba dɔ ye a nana kira ma an y'a mɛn ka fɔ an ka soli kan an bɛna soli kan ni jumɛn ye kira ko ne soli min y'i ja i k'a fɔ alahuma sali ala sayidina muhamadu i ka soli ala kira kan ko bon ko kira ko bon o sɔli min filɛ nin ye ne bɛna n ka waati tila waati saba n bɛna o sɔli kɛ e kan ne faridaw bɔlen a la alahu subahana wa taala ye min wajibi n kan n'o bɔlen a la n bɛna sɔli kan ka sɔli kan ka sɔli kan n bɛ n ka waati tila saba ye a la fila tɔ n b'o kɛ ka n yɛrɛ reposer ala kira ko in zita fa huwa ahsan n'i ye dɔ fara o kan o ka di ne ye kosɛbɛ bon cɛ labanna k'i kanto tuguni ko bon kira aleyi salatu wasalam n bɛna n ka waati tila fila ye ala ye min wajibi n kan n'o ye n ka farida n'o bɔra n bɛ n ka waati tila fila ye o tila fila tɔ n bɛ kelen kɛ e, e kira kan ka filanan k'o kɛ ka n yɛrɛ reposer kira ko in zitta fa huwa ahsan n'i ye dɔ fara o kan o ka di n ye kosɛbɛ o de ka ɲi o ka ɲi yɛrɛ ma donc cɛ labanna k'i kanto n'o ye ubey bun kaabu ye a ko bon kira ala ye waati min wajibi n kan ni n ka farida bɔla a la n bɛna n ka waati bɛɛ lajɛlen kɛ alahuma sali ye e kan ni n ye kota o kota fɛn fɛn wajibira n kan n m'a fɔ o

eh, su kɔrɔla an b'a ɲini alahu subhanahu wa taala fɛ ala k'an kɛ salatu dun kɛ jɔn tun bɛ ala bolo u bɛ sɔlila kira kan waati bɛɛ lajɛlen u sen ta o ta i b'a sɔrɔ u bɛ alahuma sɔli de la u sen ta o ta u bɛ alahuma sɔli de la dalalu tigi a kɛlen ka dalalu da waati min na yan'a ka dalalu yɛrɛ dilan ale min ye dalalu ye sababu ɲuman i bɛ hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ fɛn fɛn la diɲɛ na i ka diɲɛ sɔrɔ hɛrɛ an'i ka alikiyama sɔrɔ hɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ dalalul khairatu kɔnɔ wajulukɛla de tora ale tora a bɛ ka salatu nafa fɔ a bɛ k'a fɔ k'a fɔ jaa jaa sunguruden dɔ tun bɛ yen o tun bɛ wajulu kɛnɛ kan o tulo tun bɛ salatu nafa la o kɛlen ka taa a ye salatu nafa mɛn kuma lasurunya bolo ma sunguru in fana tora a bɛ ka to ka a ye salatu nafa ta a dusukun na a bɛ ka to ka sɔlila kira kan su fara tile kan sungurunden bɛ ka sɔlila kira kan baara wɛrɛ foyi t'a la a bɛ ka sɔli kira kan dɔrɔn hali n'a bɛ minɛn nɔgɔ ko la n'a bɛ fini nɔgɔ ko la a bɛ salatu dɔrɔn de b'a da la sabula a ye salatu nafa min ye wajulukɛlaw da la o la don dɔ la o karamɔgɔkɛ in de nana a nana se dugu dɔ la jaja sungurunden b'o yɔrɔ de la a nana k'a bɛna ji bɔ kɔlɔn kɔnɔ n'o ye suleman jawuzuli dalalu tigi tɔgɔ de ye suleman jawuzuli a kɛlen ka se o dugu in na a ko k'a bɛna ji dɔ bɔ kɔlɔn in na a nana sɔrɔla jaja bɛɛ lajɛlen y'i kɔ don n'i ka jurufilen bɛɛ kun taara muso ninnu bɛɛ kun tilala baara la bɛɛ taara n'i ka jurufilen ale nana sigira a ma se ka ji sɔrɔ a bɛ o kamanagan n'o hami na sunguru in sinɛ ka na dɔrɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ ko a kɛra cogo di ko e bɛ ne dɔn wa a ko ko naamu ko ne b'i dɔn donc o la sunguruden in sinɛ ka salatu fɔ dɔrɔn k'i daji tu kɔlɔn kɔnɔ a y'i daji tu kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn ji bɔra ka caya ka na fo da la jaja kɔlɔn sunguruden ka sababu dɔrɔn de y'o ye hali n'a nana sɔrɔ jurufilen tɛ yen a bɛ sɔlila kira kan n'a sɔlila kira kan a b'i daji tu kɔlɔn na n'a y'i daji tu kɔlɔn na ji bɛ wuli sanfɛ ni ji wulila sanfɛ a bɛ ji soli a b'i mago ɲɛnabɔ donc karamɔgɔkɛ ko i ko e ye nin kɛ ni daluya jumɛn ye a ko ne y'o kɛ ni daluya min ye ko daluya wɛrɛ foyi tɛ ne bolo ni alahuma sali tɛ ko ale ka dalu ye alahuma sali ka sɔlila kira kan ale ka dalu y'o de ye karamɔgɔkɛ ko jaa jaa ne min bɛ ka salatu nafa fɔ ne bɛ kuma caman de la ne bɛ tulonkɛ de la minnu bɛ ka lamɛn olu y'a ta ni sérieux ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan donc a fɔ kun de ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ jama na o bɛna dɔn jaa ni nafaba in bɛ salatu la o bɛna k'a ka ɲɛnamaya ye n'o kɛra an bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la o la sunguruden ka baara de kɛra nin ye karamɔgɔkɛ donna so kɔnɔ ka da sɔgɔ i da la ka datugu ka salatu wuridi k'a wuridi k'a wuridi dɔw ko hata a ye cent kilo bɔrɔ a y'o de fa ɲɔ la k'a ton a kelen k'a ton n'a sɔlila kira kan siɲɛ kelen a bɛ ɲɔkisɛ kelen ta k'o bila bɔrɔ kɔnɔ n'a sɔlila kira kan siɲɛ kelen a bɛ ɲɔkisɛ kelen ta k'o bila bɔrɔ kɔnɔ n'a sɔlila kira kan siɲɛ kelen a bɛ ɲɔkisɛ kelen ta k'o bila bɔrɔ kɔnɔ a ye a ka ɲɛnamaya a y'a ka waati bɛɛ lajɛlen k'o de la n'o y'a ka haliwa in ye o la a bɔra ni dalailul khayrati ye k'a di diɲɛ ma komi kisa tɔ ka jan halisa mais kuma la surunya bolo ma salatu min ka fisa ni salatu bɛɛ o de ye salatu min b'an bolo alfatihi lima ughliqa min b'an bolo salatul fatihi ale de ye salatu bɛɛ lajɛlen na champion salatu bɛɛ lajɛlen na président o de ye salatul fatihi ye an karamɔgɔw y'o de d'an ma muhamadul bikiri kuma min na a donna haliwa la a ye san bi saba kɛ ko ala ko salatu fɔra cɛw bɛ ka ɲɔgɔn dan ni salatu ye mais ala ne b'a ɲini i fɛ i ka sɔli di ne ma i ka sɔli yira n na sɔli min na fisa ni sɔli bɛɛ lajɛlen o san bi saba kɔnɔ muhamadul bikiri o la alahu subhanahu wa taala a ka ye baara min kɛ a ye jija min kɛ ala nana ka na ni nɔrɔ fara ye ka n'o da so kɔnɔ a ɲɛ b'a la a dalen don n'i y'a kɛ tan a bɛ ɲɛsin a ma n'a y'a kɛ tan a bɛ ɲɛsin a ma n'a ye sɛbɛnni turu a kun kan a bɛ ɲɛsin a ma o dalilu b'an bolo telefɔni kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ telefɔni na n'i y'a kɛ tan i b'a a bɛ ɲɛsin i ma n'i bɛ fɛ ka video kɛ tan a bɛ kɛ tan n'i y'a tourner k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ tan o waati y'a sɔrɔ maaw tun tɛ nin dɔn mais a bɛ nɔrɔ fara in na salatul fatihi sɛbɛnnen b'a la n'a y'a kɛ tan i b'a ye a sɛbɛnni bɛ ɲɛsin a ma n'a y'a kɛ tan a bɛ ten n'a y'a kɔsi a bɛ ten donc a y'a yira nin ye ala ko de ye nin tɛ maa ko ye nin tɛ fɛn modifiyelen o la a sɔrɔla ka bɔ ni salatul fatihi a y'a jija a la ale de ko ko cɛ o cɛ maa o maa n'i ye salatul fatihi fɔ i si kɔnɔ siɲɛ kelen ni alahu subhanahu wa taala ma yafa i ma alikiyama jɔn don

i k'i ka jija nafa bɔ n'a ye i k'i yɛrɛ lafiya n'a ye ale de ko ko ni maa min y'a fɔ siɲɛ kelen n'i ma don alijinɛ kɔnɔ a ko alikiyama jɔn don k'i k'ale bila i pilasi la sheikh tijani ko an ka salatul fati di kalandenw ma bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la pour que silamɛw ni limaniya bɛ se ka sa u bɛ se ka se alahu subahana wa taala ma cogo min na u ni limaniya dafalen sheikh tijani y'o de fɔ dakurunya kelen ka bɔ kuma na

o ba kɛmɛ kɛmɛ kabini n'a fɔra manto a bɛ n'a fɔ an bɛ diɲɛ waati min na diɲɛ bɛɛ miliyari wolonwula dɔnnibagaw ka recherche la maa miliyari wolonwula de b'a la silamɛw ye miliyari kelen pewu de ye recherche kɛlaw ka jateminɛ kɔnɔ donc o miliyari wolonwula min filɛ nin ye o ɲɔgɔnna maa ba kɛmɛ kabila ba kɛmɛ ka sɔrɔ olu cɛma o kabila ba kɛmɛ la cɛ ba kɛmɛ ka sɔrɔ o kabila ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na o cɛ ba kɛmɛ ninnu na k'u bɛɛ ka sɔli alahu subahana wa taala kan yani ka salatu kɛ ala kira kan ni salatu wɛrɛ ye salatu min tɛ salatul fati ye salatu wɛrɛ siɲɛ ba kɛmɛ o ba kɛmɛ o ba kɛmɛ u kana dan o ma dɛ k'u ka san ba kɛmɛ k'o la k'o kɛ don o don u bɛ ka salatu wɛrɛ kɛ min tɛ salatul fati ye san ba kɛmɛ o san ba kɛmɛ olu y'o nin bɛɛ min kɛ nin jamakuluba ye nin waatiba min kɛ ka nin kɛ san ba kɛmɛ o kɛmɛ ba kɛmɛ o kɛmɛ ko a bɛ n'a fɔ n'i ye salatul fati fɔ siɲɛ kelen pewu a n'o baraji de bɛ ɲɔgɔn kɛ a n'o baraji de bɛ ɲɔgɔn pese an ka kuma tɛ dɛ n ka kuma tɛ a sɛbɛnnen bɛ jawahirul mani na nin de la ni maa min ye jawahirul mani dayɛlɛ i bɛ t'a sɔrɔ la a sɛbɛnnen bɛ jawahirul mani na nin de la cɛ min ye sheikh amadu tijani n'o ye aliyu harazim aliyu harazim ale ye sheikh tijani ka kalanden de ye ale de nana ka na sheikh tijani ɲininka n'i ye nin kɛ nin bɛ cogo di i ka tarika kɔnɔna a bɛ cogo di nin la ilaha nin fasimanciya bɛ cogo di salatu bɛ cogo di n'a ye sheikh tijani n'a ye jaabi o jaabi di sheikh tijani ma an karamɔgɔ ma sheikh tijani mana jaabi o jaabi kɛ k'a répond a b'o de sɛbɛn n'a ye ɲininkali min kɛ sheikh tijani na ni sheikh tijani ye jaabi min f'a ɲɛna a b'o de sɛbɛn a y'a bɛɛ sɛbɛn ni seliji ye k'a bɛɛ sɛbɛn nɔrɔ kɔnɔ o kitabu de farala ɲɔgɔn kan o de jawahirul mani a tɛ i n'a fɔ sheikh tijani yɛrɛ de y'a bɔ mais a ka kalanden aliyu harazim a tɔgɔ de ye aliyu harazim ale de ye sheikh tijani ɲininka question na tarika kɔnɔ sheikh tijani ye jaabi min d'a ma a y'o jaabiw de fara fara ɲɔgɔn kan donc k'o kɛ jawahirul mani ye o la sheikh amadu futi sɔrɔla ka n'a ta fara kan n'o ye arimahu ye herimaw sheikh ahmad tijani de y'o sheikh umar futi ale de y'o fara kan donc ninnu kun ye dakurunya damadɔ ye ya rabbi an b'a ɲini alahu subhanahu wa taala fɛ komi su ye dɔ kɛ ala ka den ala k'a balo ala k'a nakan diya ala ka barika don a la ya rabbi ala k'a kɛ kalanden ala k'a kɛ kalanden ala k'an yɛrɛ kɛ kalanden ɲumanw ye haminanko dogolen a n'a bangenen ya rabbi alahu subhanahu wa taala de b'a dɔn an b'a ɲini ala fɛ an ni hami foyi kana wuli a fo k'a sɔrɔ alahu subhanahu wa taala y'a bɛɛ lajɛlen jaabi ala kira la hɔrɔma kosɔn sirifu barika kosɔn salli ala muhammad